Moni mwa Mbuye wathu Yesu Khristu. Ndi tsiku linanso lopambana limene Mulungu watipatsa kuti tikhale pamodzi tigawane Mau ake. Muli ndi ine Evangelist Theresa Mponda kuchokera ku ITC Ministries. Tisanalowe mu utumiki wathu wa tsiku la lero, mukanthawi kochepa kano ndafuna ndingokudziwitsani kuti kodi ITC Ministries ndi chani. ITC Ministries kwenikweni ndi utumiki umene ntchito yake ndikungofalitsa Mau a Mulungu, ndikungophunzitsa Mau a Mulungu, ndikungogawana ndi anthu Mau a Mulungu, kapena kuti evangelism, ntchito yake ndithu ndi imeneyo. Ndithu palibe mpingo kapena building kapena malo ena ake amene anthu amasonkhana, amene anthu timakumana monga mamembala a ITC Ministries ayi. Ndithu ifeyo a ITC Ministries chimene timachita ndithu ndikungogawana ndi anthu mau a Mulungu ndiye timachita zimenezizi ndithu pakupanga mau a Mulungu aja tikapangapanga then timakalowa mu studio tikapangapanga mu studio muja timatenga ma videos amene tapanga aja timatenga ma audio amene tapanga aja ndi maulaliki ndi mauthenga ndi maphunziro olemba ndikuyika pa website yathu pa www.itcministries.com Kotero kwa amene amayidziwa website yi ndi kwa inunso amene mwayidziwa mukhoza kukapeza ma ulaliki athu ena ambiri ndi maphunziro athu pamenepepo. Kwenikweni cholinga chathu ndi kungofalitsa Mau a Mulungu. Ku dziko kuno ndithu mipingo yambiri ilipo ya chikhristu. Pafupifupi mpingo wina uliwonse umene munthu ungaufune wa chikhristu ulipo pa dziko pano. Kaya ufuna mipingo yopemphera Saturday, ilipo. Ufuna mipingo yopemphera Sunday, ilipo. Kaya ufuna mipingo imene iyoyo za masiku kuti tsiku lenileni kaya kuti ndi Saturday kaya ndi Sunday, iwo alibe nazo ntchito iwo tsiku lina lililonse amapemphera mipingo imeneyonso ilipo mipingo imene imaloleza mowa ilipo mipingo imene imati mukhoza kudya china chilichonse ilipo mipingo imene imanena kuti izi osadya ilipo kotero mu chikhristu mpingo wina uliwonse umene munthu ungaufune ulipo. Ifeyo cholinga chathu ndithu ndikungolimbikitsana kuphunzitsana Mau a Mulungu kuti njira yathu ya Chikhristuyi tiyendedi molingana ndi Mau a Mulungu kuti tikalandire mphoto imene ndithu Mkhristu wina aliyense akuyembekezera. Kotero ndithu ITC Ministries ntchito yake yaikulu kwenikweni ndikungofalitsa Mau a Mulungu ku dziko lapansi. Ndikungofalitsa Mau a Mulungu ku mpingo wake wa Khristu ku Chikhristu. Kotero ife pa ITC Ministries tikamati mpingo wa Mulungu, Mpingo wa Khristu timaona kuti ndi akhristu onse ndi anthu onse amene anakhulupirira kuti ndithu ku dziko lapansi kuno kunabwera wina amene anali Yesu Khristu ndipo amene sanali munthu wamba analidi mwana wa Mulungu ndipo ndithu nkhani yake ndi imeneyo kuti ITC Ministries kwenikweni ntchito yake ndi evangelism kungophunzitsa mawu a Mulungu. Ndipo ndithu kuti leroli tikhale limodzi pamenepa ndi kugawana mau a Mulungu ndi chifukwa choti wina wake ndithu anapereka ndalama yake ndi kupanga sponsor ndithu pulogalamuyi kuti inu muilandire kotero ndithu amenewo Mulungu awadalitse pamene achotsapo Mulungu aonjezere ndipo inunso pamene mulipo Mulungu akudalitseni potenga nthawi yanu kuti mukamvetsere chimene Mulungu atipatsa mu tsiku la lero. Mawu athu a m'tsiku la lero akuchokera m'buku la Mateyu. Mateyu chapter 7 verse 21 mpaka 23 Mateyu chapter 7 Si yense wakunena kwa ine, Ambuye, Ambuye, adzalowa mu ufumu wa kumwamba, koma wakuchita chifuniro cha Atate wanga wa kumwamba. Ambiri adzati kwa ine tsiku lomwelo. Ambuye, Ambuye, kodi sitinanenera mau m'dzina lanu, ndi m'dzina lanunso kutulutsa mizimu yoipa, ndi kuchita m'dzina lanunso zamphamvu zambiri? Ndipo pamenepo ndidzafukulira iwo. Sindinakudziwani inu nthawi zonse, chokani kwa Ine, inu akuchita kusayeruzika. Mutu wa uthenga wathu ndi wonena kuti Chokhumudwitsa Chachikulu Chomaliza. Chokhumudwitsa Chachikulu Chomaliza. Chokhumudwitsa Chachikulu. Titseke maso tipemphere. Oyera ndi olemekezeka ndinu Atate Mulungu Wamphamvuzonse, tadzanso pansi pa mapazi anu, mukhale nafe ndi kutitsogolera mu phunziro lililonse, ndi kuti zonse zimene tikaphunzira tikazitenge ndi kuzigwiritsa ntchito. Mutamandike, mukwezeke, Mu dzina ndi mphamvu ya Khristu Yesu tapemphera. Amen. Chokhumudwitsa chachikulu chomaliza. Mu nkhani imene tawerengayi mu Mateyu chapter 7 verse 21 mpaka 23, tikumva za chochitika china chimene chidzachitike kumapeto kwa nthawi. Tikumva za chochitika china chimene chidzachitike pamene Yesu Khristu akubwera. Tikumva za chochitika china chimene chidzachitike tsiku limene Yesu Khristu adzabwera. akuti Yesu Khristu adzafika tsiku lomaliza, inde tsiku lopambana limene ena tonse, limene akhristu tonse lili chiyembekezo chathu, kuti tsiku limenelo likadzafika zidzadziwikadi kuti kupemphera n'kwabwino, tsiku limenelo likadzafika zidzaonekadi ndithu kuti kutsatira Yesu n'kwabwino, chifukwa adzatsika ndi mphamvu ndi ulemerero kudzatenga awa amene am'khulupirira. Ndipo anthu onse amene sakhulupirira Mulungu, anthu onse amene sakhulupirira Yesu, anthu amene satsatira Yesu, tsiku limeneli lidzakhala tsiku la kulira kwa iwo. Tsiku limeneli lidzakhala tsiku la kudandaula kwa iwo, Tinachita bwanji ife pa dziko lapansi? Tinachita chani ife pa dziko lapansi? Taonani anzathu aja amene amaoneka ngati kuti mwina sakuganiza bwino, Taonani, anzathu aja amene amaoneka ngati kuti mwina mitu yawo sikuyenda, adzikamukhulupirira munthu wamba zoona, adzikamukhulupirira munthu zoona, munthu oti anafa kalekale, anapita, sizidziwikanso, adzikamukhulupirira mzungu ameneyu, adzikamukhulupirira Myuda ameneyu, kodi mitu yawo anthu awa ikugwira? Ndi tsikutu limene Akhristu timayembekezera kuti chenicheni cha Ukhristu chidzaonekera tsiku limenelolo, nzeru ndi kupambana kotsatira Yesu Khristu kudzaonekera tsiku limenelolo, ndipo akuti Yesu. Khristu, pakufika tsiku limenelo padzakhaladi anthu atakonzeka kutengedwa naye. Padzakhaladi anthu atakonzeka kukapumula ku zolemetsa za dziko lapansi. Padzakhaladi anthu amene anasiya za dziko lapansi. Padzakhaladi anthu amene sanayende mayendedwe a dziko lapansi. Adzakhaladi anthu amene anasala zinthu za dziko lapansi. Padzakhaladi anthu amene zambiri za dziko lapansi sanapange nawo ndipo ankatchedwa otsalira koma ankapirira chifukwa ankayembekezera pa chiyembekezo chodala, kuti kuli chimwemwe kumwamba, kuli chuma kumwamba, kuli mtendere kumwamba. Adzakhaladi anthu amenewo akudikira kubwera kwa Yesu Khristu. Koma chachilendo chidzachitika mu tsiku limeneli. Chodabwitsa chidzachitika mu tsiku limeneli. Chomvetsa chisoni chidzachitika mu tsiku limeneli. akuti Yesu Khristu anachiona akubwera tsiku limenelo, anthu atakonzeka kuti apite naye. Komatu panali gulu lina la anthu akuona Yesu Khristu akutenga anthu ake, akutenga anthu ake, namadikira kuti inenso mwinanso ndinyamuka nawo, namadikira inenso mwinanso nditengedwa nawo. Koma ayi ndithu, mpaka akuona kuti Yesu Khristu wamaliza kutenga anthu ake, Wamaliza kutenga anthu ake, kenako akudziwa ndi kutsimikizika tsopano kuti apapatu ifeyo tatsala, apapatu watilaka ulendo, apapatu ifeyo atisiya. Ndiye akuti anthu amenewa adzamufunsa Yesu Khristu kuti, Sitikumvetsa iyayi, zakhala bwanji? Sitikumvetsa iyayi, zikuyenda bwanji Ambuye? Ifeyo tinayembekezeranso kuti mutitenga mukabwera. Ifeyo tinayembekezeranso kuti tipita nawo. Ifeyo tinayembekezeranso kayenda misewu ya golide. Ifeyo tinayembekezeranso kuti chuma chimene munati munatisungira kumwamba tikachipeze. Koma zikuoneka kuti mwamaliza, mwatenga anu. Zikuoneka kuti ndithu ifeyo tatsala. Koma kwenikweni Yesu, takambani, chavuta ndi chani? Ifetu ngati padziko lapansi panali Akhirisitu, Ifetu ngati padziko lapansi panali anthu amene akamayenda anthu amalozerana, mwamuona munthu wa Mulungu, mwamuona mzimayi uyu, mwamuona mnyamata uyu, mwamuona mtsikana uyu, ndipo anthu amenewa ndi anthu opembedza, anthu amenewa ndi anthu opemphera. Ndithu padziko lapansi anthu akamaika m'magrade a Chikhristu ife timakhala tili pamwamba, anthu akamasirirana kuti koma ntangokhala ngati auje amasirira ifeyo chifukwa ifeyo tayenda mu Kristu. Ndipo ngati kunali anthu amene anthu akakhala, amati, koma ngati kumwambako awo akatsale, ayi ndakayika, amanena ifeyo, koma Yesu mabwera mukutisiya bwanji? Yesu mabwera mukutisiya bwanji? Akuti anthu amene adzafunsa, sitimayembekezera ife ayi kuti ndi kusiyidwa, sitimayembekezera ife ayi kuti ndi kutsala. Koma lankho lidzatuluka, lankho lomvetsa chisoni. Lankho lidzatuluka, lankho lokhumudwitsa. Chidzakhaladi ndithu chokhumudwitsa chachikulu. Chidzakhaladi ndithu chokhumudwitsa ndi chopweteka chachikulu. Ndithu Yesu Khristu adzayankha kuti, Ineyo sindikudziwani. Ndipo kuyankha kwake akuchitonena kuti sindinakudziweni konse, kutanthauza kuti ndithu kuchita kuyambira tsiku limene inu munadziyesera kuti mabadwa mwatsopano. Tsiku limene inu munkawona ngati mabadwa mwatsopano, tsiku limene inu munkawona ngati ine ndakusankhani, tsiku limene inu munkawona ngati ndakutumani, tsiku limene munkawona ngati mwawona vumbulutso, tsiku limene munkawona ngati ndiri nanu, tsiku limene munkakwera phiri, mmene munkasala kudya, mmene munkapemphera, mmene munkapembedza, zonse zimene mumachita, palibepo ngakhale chimodzi ine ndikuchidziwa. Simunapange ndi ine, simunayendeko ndi ine, simunakhaleko ndi ine. Simunachezeko ndi ine, abale anga, tangoganizani, utatha kuyenda ulendo wa chikhristu zaka nkumapita ndikumalimbikira mmene timapangira muja, pofika nthawi yolandira mphoto ndikukamva mawu amenewa, sindinakudziwani konse, simunandidziwa konse bwanji, bolaniko mwina akanangonena kuti munaphophonya chakumapetopeto. Bolako mwina andakangonena kuti munayambatu bwino koma simunatsirize bwino. Bolaniko bolani koma achita kunena kuti sinakudziwani konse. Sinakudziwani konse tanthauza kuti ndithu ulendo wonse wa chikhristu umene munayenda palibe ine chimene ndikuchidziwapo. Lidzakhala tsiku lowawa, lidzakhala lopweteka. Ndithu ichi chidzakhala chokhumudwitsa chachikulu chimene anthu tidzakumane nacho mu tsiku limene Yesu Khristu akubwera ngati sitichitapo kanthu, ngati sitisamala. Ili ndi chenjezo limene Yesu Khristu amapereka, Ndidzabweranso, inde, ndipo ndidzalenga olungama. Ndidzabweranso, inde, ndidzalenga anthu anga. Ndidzabweranso, inde, ndidzapeza anthu akudikirira, koma chachisoni, okhala ndi mphamvu, ndi chikhulupiriro, ndi kuchilimika, ndi kulimba mtima, tikupita kumwamba ife, Yesu kufika, ndi kunena kuti, Chokani, sindinakudziwani, ndiponso lero sindikudziwani, ndipo sindinakudziwenso mpoyi. Izi zikundikumbusa nthawi ina ndithu akhristu anzathu atakhala ndikuwerenga mau, atafatsa ndikuwerenga mau ndikupeza kuti ndithu inde Yesu Khristu akubwera pa October 22, 1844 linalitu gulu la akhristu anzathu, analitu akhristu anzathu atafatsa nawo malemba, atazama nawo malemba, amene ankatsogoleratu gulu limeneli anali ndithu William Miller. Nkhani imeneyi, inde ndi nkhani yosakhala bwino chifukwa nkhaniyo sinathe bwino. Komatu mawu amanena kuti ngati sitingaphunzire kuchokera mu zinthu zakale, ndi zosavutanso kubwerenza chochitikacho. Abale angatu, Akhristu anzathu, anakumana naponso chokhumudwitsa chachikulu. Anthu amenewa atawerenga mawu, atazama, anthu amenewa anapeza kuti. Yesu Khristu akubwera mu 1844. Amene ankatsogolera zimenezi anali William Miller. William Millertu pofika chaka cha 1844 chimene iye anatchuka nacho atatha kutsogolera anthu nauza anthu kuti Yesu Khristu akubwera mu 1844, koma iyeyu ganizo limeneli sikuti linayamba mu 1844, linayamba zaka 20 chakuti pambuyo pakepo. Ganizo limeneli lonena kuti Yesu Khristu akubwera mu 1844, William Miller analiyamba ganizo limeneli mu 1818. Ganizo limeneli ataliyamba, atatha kuwerenga Mau ndi kufatsa nawo Mau, atawerenga Danieli chaputala 8 ndi chaputala 9 ndi kufatsa nawo Mau, ndi kufufuza, anapeza kuti ndithu ndi zoona Yesu Khristu akubwera mu 1844. Ndipo William Miller ameneyu atawerenga Mawu amenewa namapita nawo, pamene iyeyo ankayamba tsopano kulalika Mawu amenewa kwa anthu, kuphunzitsa zimenezi kwa anthu, kuwauza zimenezi anthu, chinali chaka ndithu, chaka cha 1832. Mukhoza kuwona kuti pamenepapa panali patapita ndithu zaka, zaka zokwana 14, kutanthauza kuti ndithu Kunali kuwerenga malemba mofatsa. Kunali kuwerenga malemba modekha ndi kulingalira kuti, Kodi apapa zili chonchidi? Kodi apapadi zingakhale chonchidi? Mu zaka 14 zimenezizi anakhala akuwerenga ndi kumapanga study. Anakhala akupemphera ndi kupanga zonse zimene mungamuyembekezere kuti mkhristu akhoza kumachita. Ndipo mu zaka 14 zimenezi sanasunthike ngakhale nkubwerera m'mbuyo kapena kudzidzimukapo kena kalikonse. Anapitirira ndi ganizo lake limeneli. napitirira, nayamba mu chaka chimenechi cha 1832, tsopano, pamene anayamba nkupereka nkhani imeneyi kwa anthu, napitirira nayo nkhani kukafika mu 1844, kukafika mu 1844, ndithu kuchoka mu chaka cha 1832, ndi zaka zokwana thwelofu, utumiki wa zaka zokwana thwelofu. Ndithu, utumikiwo unakawonekera kumapeto kwake, kuti utumikiwu ndi wosayenda. Utumikiwu sunali woona. Akuti William Miller analalikira naphunzitsa, ndipo anthu anamvetsetsa chimene ankalalika. Anamvetsetsa zimene William Miller ankanena, namukhulupirira, namutsatira, nakonzekeradi kuti mu 1844 Yesu Khristu akubwera. Anthu anagulitsa katundu awo, anthu anagulitsa chuma chawo, anthu anasiya zintchito, anthu anasiya mabizinesi awo, anthu anatenga ndalama zawo napereka ku ntchito ya Ambuye. Ambuye, akuti anyamata amenewa, amayi ndi amuna amenewa anafalitsa uthenga umenewu, Yesu Khristu akubwera, pa 22 October 1844, ndipo m'manyuzipepa, m'magazini, m'maposta, anapangapanga zonsezi, kudziwitsa anthu kuti Yesu Khristu akubwera. Mmene zinkachitika zonsezi, inali ntchito ya Ambuye ndithu, mmene zinkachitika zonsezi, ankatsutsa anthu ena, ena namavomereza, koma anali nako kulimbika mtima kuti zili bwino, inde, zinakali bwino, inde, Kufikirana kuti mu 1844 pa 22 October patafika, zinaonekera kuti utumiki wonse uja wa 12 years uja, utumiki wonse uja taononga ndalama uja, utumiki wonse uja tajijirika nawo uja si woona ayi, utumikiwu ndi wabodza. Ndipo zitachitika izi, William Miller anafika povomereza kuti ndinalakwitsadi, I confess my error. Ndinalakwitsadi, sindinawerenge bwino, sindinamvetsetse bwino. Anavomereza William Miller kuti, Inde, ndinalakwitsa. Abale anga, chokhumudwitsa ichi chinakhumudwitsa anthu ambiri. Ena anasiya kupemphera nabwerera m'mbuyo. Chinali chinthu chokhumudwitsa kwambiri. Si nkhani yokhayoyi, enanso anabwera patsogolo pake nanena kuti mkwatulo, kapena kuti rapture, ichitika pa 28 October 1992. Awatu anali Mission for the Coming Days. Ndithu movement imeneyi ya ku Korea koma inalinso ndi ma branch ku America ndipo anthu amenewa mu chaka chimenechi ananena ndithu kuti pa 28 October 1992 rapture ichitika. Anafotokoza ndithu mwini wake amene anayambitsa movement imeneyi, amene anali Lee Jang Lim ndithu mwini wake wa movement imeneyi nanena nalalika naphunzitsa nanena ndithu kuti mkwatulo uchitika pa 28 October 1992. Ndipo anthu anamkhulupirira, ndipo anthu anamutsatira iye. Ndipo anthu, monga zinachitikiranso mu 1844, ena anasiya zintchito zawo, ena anagulitsa katundu wawo, nakonzekera kuti mu tsiku limeneli, pa 28 October 1992, Mkwatulo uchitika, atengedwa apita kumwamba. Koma zinali zachisoni kuti sizinachitike. Anthu anali osweka mtima. Zachitika bwanji? Anthu anali osweka mtima. Zatheka bwanji? Zatheka bwanji titachailira kuti mkwatulo uchitika, titatsanzikana ndi abale athu, titamvera chisoni abale athu, titaphunzitsa momvera chisoni abale athu, tidalilira abale athu, konzekani mkwatulo ukubwera pa 28 October 1992, abale athu namatinyoza namatiseka, ife timalimba mtima kumati zili bwino, ife timalimba mtima kumati tidzawasiya, akutitu panali anthu ena amene anatenga ndalama zawo, nati, Inu mukutsala, ife tikupita kumwamba, ndalamazi tiribe nazo ntchito, khalani nazoni. Komatu chinali chachisoni, litafika tsiku limeneli, mkwatulo sunachitike. Anthu anali opwetekedwa mtima, ndipo ena mwa iwo anafika pongodzipha okha. Chinali chinthu chopweteka. Abale anga, izi ndi zokhumudwitsa zimene takhala tikukumana nazo mu Chikhristu. Abale athu mu 1844 atayembekezera kubwera kwa Yesu, nachayirira Koma Yesu sanabwere, zinali chinthu chokhumudwitsa ndi chinthu chopweteka. Enanso pa 28 October 1992 atachayirira mkwatulo koma mkwatulo sachitika, zinali zinthu zopweteka, zinali zinthu zowawa. Komano chikumvetsa chisoni kuti khalidwe ilili silikuthayi, khalidwe ilili silikuphunzirabeyi, khalidwe ilili silikutha. Ndi chifukwa chake kuli chokhumudwitsanso china pa tsiku limene Yesu. Khristu akubwera, anthu atatha kuchayirira, anthu atatha kukonzekera, anthu atatha kudikirira kuti Yesu Khristu akubwera, tikupita nawo ku phwando la Mwana wa Nkhosa. Yesu Khristu akubwera, tikupita naye tikapumule. Yesu Khristu ndi kufika ndi kunena kuti, Ine ndafika ndi kudzatenga anthu, koma inu simukupita nawo. Inunso simukupita nawo. Abale anga, moyo wanu wa Chikhristu mukuyenda bwanji? Abale anga, chipembedzo chanu mukuyenda bwanji? Abale anga, utumiki wanu mukuyenda bwanji? Ngati sitikuyendatu bwino, ngati tikuyenda mophophonya, abale anga, tidzadzidzimutsidwa tsiku limenelo Yesu Khristu akubwera. Titatha kukonzekera kukalowa naye mu phwando la Mwanawankhosa, koma adzatiuza kuti, Chokani, sindikukudziwani ndipo sindinakudziweninso. Zitsanzo ziwiri ndapereka zija za abale athu a mu 1844 komanso za abale athu a mu 1992, chitsanzo choyambirira chija ndi kuyenda mosochera ndi kuyenda molakwika chifukwa chosamvetsetsa Mau a Mulungu, chifukwa chosamvetsetsa Mau a Mulungu, chitsanzo chachiwiri chija chimene anaona kuti mkwatulo ubwera pa 28 October 1992, akuti chimene chinachitika si vesi limene anawerenga, si Mau a Mulungu amene anawerenga, Koma mnyamata wina wa zaka 16 anaona masomphenya, ndipo m'masomphenyamo, kapena kuti vision, anauzidwa kuti mkwatulo uchitika pa 28 October. Kotero ndithu, kulakwitsa kuwiri kukuchitikaku ndi kumenenso kukuchitika m'masiku athu ano. Enafe tikusochera, enafe tikulakwitsa, tikutsatira zinthu zimene sitiyenera kutsatira, tikupanga zinthu zimene sitiyenera kupanga chifukwa chosamvetsetsa Mawu a Mulungu. Zikhoza kuoneka ngati zophweka lero koma ena anazipangako mbuyomu nalimba mtima nati zili chonchi inde nalimba mtima nati kumwambanso kuli nafe tili limodzi muchochitika ichi vumbulutso litabwera mkwatulo uchitika pa 28 October 1992 analipo ena ndikutha kuwaona ankawatsutsa kuti sizoona sizingakhale ncho koma analimba mtima nakhulupirira kodi abale anga chikhristu chanu chikuyenda bwanji Ngati simukusochera kamba kosamvetsetsa mawu, ngati simukusochera kamba kotsatira wina amene sanamvetsetse mawu, ndiye kuti ukasochera tsopano pa bvumbulutso limenenso silinayende bwino. Abale anga, ulendo wa Chikhristu mudziyang'anire nokha, mudzipulumutse nokha ku m'badwo uwu wokhotakhota. zomangotsatira zilizonse, zomangoyenda kuyenda kulikonse, zomangochita zochita zina zilizonse usakuzidziwa, sizabwino, muzadzidzimutsidwa nalo tsiku lobwera Yesu. Akutitu adzafika anthu nanena kuti, Ambuye, zikutheka bwanji kutsala ife? Ambuye, zatheka bwanji kutsala ife? Kodi ifeyo ndioyenera kutsala? Kodi ifeyo ndioyenera kutisiya? Zikutheka bwanji? Ngati kunali akhristu tinali ife, Ambuye. Tachita zozizwa mu Dzina Lanu, zikutheka bwanji kutisiya? Tapanga zozizwa mu Dzina Lanu, tapanga zodabwitsa mu Dzina Lanu. Munthutu, pamene Uzimu wafikapo, pamene Uzimu wakula, mpamene umafika kuyamba kuchita zozizwa. Ndiye ngati kunali Akhristu amphamvu, Akhristu okwera, Akhristu a giredi yapamwamba, tinali ifeyo, koma ndithu Ambuye tikukatsala Abale anga, nkhaniyi ndi yosautsa. Abale anga, nkhaniyi ndi yofunikira muyiwunikire bwino. Ndi ndani lero amene ifeyo timadziwa ndi kupanga zozizwa mu dzina la Yesu? Ndi ndani lero amene ifeyo timadziwa ndi opanga zodabwitsa mu dzina la Yesu? Nthawi zonsetu amakhala atsogoleri a mipingo. Nthawi zonsetu amakhala atsogoleri a mautumiki. Nthawi zonse amakhala ndithu atsogoleri a magulu osiyanasiyana opemphera. Ndiye Yesu Khristu akunena kuti ndi anthu amenewawa amene akumufunsa Yesu, tatsala bwanji? Nkhaniyi ndi yosautsa. Zikutanthauza kuti ngati atsogoleri akukafunsa kwa Yesu, ndatsala bwanji? Ngati alaliki akafunsa kwa Yesu, ndatsala bwanji? Ngati atumiki, ngati abusa, ngati aneneri, Ngati a prophet, ngati a prophetess akukafunsa kwa Yesu kuti ndatsala bwanji, kodi otsatira awo akapezeka kutiko? Tiyerekeze kuti tili pa mzere opita kumwamba, ndiye kutsogoloko kuli Yesu Khristu amene akunena kuti iwe lowera ku Gahena, iwe lowera kumwamba. Nde tili pa mzere, nde abusa athu, a prophet athu, mlaliki wathu amene timatsatira ndi kuwamvera mu zinthu za uzimu, amene timatsatira aja ali patsogolo pathu. Ife tikunyadira Zatheka tikukalowa mu ufumu wa kumwamba. Afika atsogoleri athu aja, afika abusa aja tikuwaona kuti iwo aja mmalo mowalozera ku paradaiso akuwalozera ndithu ku gahena. Kodi inu ndi ine tidzamva bwanji? Ngati iwo aja akuwalozera ku gahena ife timatsatira iwowo, ife zikatithera bwanji? Nkhani iyi ili pa Mateyu chaputala 7 vesi 21 mpaka 23 ndi nkhani yosautsa yofunika inu ndi ine tiisamalire. Tikapanda kusamala bwino mayendedwe athu awa a chikhristu Tikapanda kulingalira bwino mayendedwe athu achikristu, ndithu tidzadzidzimutsidwa pamene Yesu Kristu akubwera. Titatha kukonzeka, titatha kudziyeza, ndi kuona kuti tafikapo, Chikristu ndi chimenechichi, Yesu Kristu akabwera adzatenga ife, ndi kudzamva kuti, Iai, sizili choncho, kumwamba simukutani, simukupita. Abale athu a mu 1844 anadzimva kuti akonzeka, Inde, zonse zili bwino, Yesu. Khristu akhoza kumabwera, komatu zinaonetsera kuti kukonzekakonso kunali kosalongosoka, olo ndi Yesu yemweyo akanabwera, zinali zokaikitsa kuti akanawatenga, chifukwa ena mwa iwo zitachitika zimenezo anakhumudwa ndi kusiya kupemphera komwe. Kodi munthu ukasiya kumtsata Yesu chifukwa choti deti limene ananena kuti abwera sanabwere? Kungoyerekeza chabe. Ndithu abale anga, nthawi zina timadziona ngati tafikapo, timadziona ngati takonzeka, inde, Koma tisanakonzeke, mwakonzeka bwanji njira yanu ya Chikhristu? Mukudziyang'anira nokha bwanji njira yanu ya Chikhristu? Pamene Yesu Khristu akubwera, pamene ena akudzamva mau owawa ndi opweteka amenewa onena kuti chokani sindikudziwani atatha kukhala akhristu nthawi yonseyi chidzakhala chinthu chopweteka. Si khumbo la Mulungu, si khumbo la Yesu Khristu kunena kuti pamene akubwera adzanene mau amenewa ndi inuyo, adzanene mau amenewa ndi ineyo. Tiyeni tiyang'anitsitse Chikhristu chathu. Tiyeni tiyang'anitsitse mmene tikuyendera. Tili kukhala mu nthawi yovuta imene Satana Mdyerekezi akuyesetsa kuti ngati n'kotheka akanyenge ndi osankhika omwe. Kodi abale anga nthawi imeneyi ndi nthawi yomasewera? Nthawi imeneyi ndi nthawi yomapanga zachipembedzo ngati kuti ndi zinthu zachikhalidwe, kuti zimene tinangozizolowera? Abale, chipembedzochitu ndi choona ndithu, zinthuzi ndi zoona ndithu, zili ndi mphoto yake, ndicho chipulumutso. Zili ndi mphoto yake, ndiwo moyo wosatha. Koma tikaziyendetsa mosayenera mmene zinayenera kukhalira, tidzadzidzimutsidwa tsiku limenelo, titatha kuyembekezera, kukapumula, kuyembekezera, kukayimba hosana, kuyembekezera ku phwando la Mwanawankhosa, koma ndithu kukapezeka ku gehena chifukwa choti sitinayende mosamala. Tengani udindo wa chipulumutso m'manja mwanu. Tengani udindo wa chikhristu chanu m'manja mwanu. Yesu Khristu anakuferani inuyo monga inuyo. Yesu Khristu anatumiza Mawu awa monga inuyo, amatumiza atumiki, azilaliki, kukutumizirani inuyo monga inuyo. Nkhani yake ndi inuyo ndi Yesu Khristu. Musasiyire munthu nkhaniyi. Itengeni nokha. Dzipulumutseni nokha ku m'badwo uwu wokhotakhota. Tikukhala mu nthawi yovuta. Yesu Khristu akubwera posachedwa. Musadzakhumudwe pamene akubwera, koma adzanene kwa inu, Kapolo wokhulupirika iwe, lowa m'chikondwero cha Atate wanga. Mulungu wa Kumwamba akudalitseni. Titseke maso tipemphere. Oyera ndi olemekezeka ndinu Atate Mulungu Wamphamvuzonse. Zikomo chifukwa nthawi ina imene mwakhala nafe ndi kutikumbutsa kuti likudzatu tsiku lokoma komanso tsiku lolira. Ngati ife sitichita bwino, ngati sitisamala mayendedwe athu, ngati sitiyang'anitsitsa pamene tikuponda, ngati sitiyang'anitsitsa zimene tikuchita, ndithu tidzadzidzimutsidwa tsiku limenelo titatha kuyembekezera kupita ku phwando la Mwana Wankhosa koma kudzauzidwa kuti palibenso ngakhale chimodzi chimene mukuchidziwa kuti tinkachita. Mulungu, ndi kutheka enafe tasochera kale. Ndi kutheka enafe tasochera kale pa kusamvetsetsa Mawu. Enafe tasochera kale pa kutsatira wina amene sanamvetsetsenso Mawu naye. Enafe tasochera kale chifukwa cha mavumbulutso abodza. Mulungu wa Kumwamba, munatifera, munatikonda, ndipo mumatikondabe. Tithandizeni tikudziweni Inu, ndipo tipembedze Inu Mumzimu ndi mchoonadi, pakuti iwo ndi amene Inu mufuna. Mutamandike, mukwezeke, lero ndi kunthawi zamuyaya. Mu Dzina la Khristu Yesu tapemphera. Amen.